Ndi chifukwa chake munthu akazindikira kuti kupalamulatu ndapalamula, sindinangopalamula kwa munthu komanso ndapalamula kumwamba, amachita mantha ndikukhala ndi mtima wofuna kulapa. Kulapa kumabwera pamene mantha abwera, wazindikira kuopsa kwa chimene. haleluya ndikulandirani nonse mu dzina la mbuye wathu yesu khristu ku uthenga wathu wa lero uthenga wa lero mutu wake ndautcha court lapamwamba mu chizungu a higher court court lapamwamba

Ndipo iye ananyamuka, nadza kwa atate wake. Koma pakudza iye kutali atate wake anamuona, nagwidwa chifundo, nathamanga, namkupatira pakhosi pake, nampsopsonetsa. Ndipo mwanayo anati kwa iye. Atate, ndinachimwira kumwamba ndi pamaso panu. Sindiyeneranso konse kutchulidwa mwana wanu. Atate Mulungu wamphamvuzonse, tikuyamikani potilola kuti timve mawu awa. Mzimu Woyera, tikudalirani Inu kuti mutipatse moyo kudzera m'mawu amene tawerengawa. Mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Khoti Lapamwamba Pamene mwana olowerera uyu anapita ku dziko lakutali napanga chisankho choti abwerere kwa atate wake, anapanga chiganizo. chodabwisa chovuta kuti ndikakafika ine kwa atate wanga ndikawauza kuti ndinachimwira kumwamba komanso ndinachimwira inu ndipo musanditchulenso mmodzi wa mwana wanu koma mundiyese ngati wantchito Timganizire mwanayu ndi mwana wa munthu wochita bwino, ndipo molingana ndi mmene iye wavutikira, waganiza kuti kuvutika mmene akuvutika kuli bwino akatenge osatinso akakhale mmodzi mwa ana a atate wake Koma akatenge udindo kapena akakhale chimodzimodzi antchito a atate wake. Kutanthauza ndiponso sakunena kuti mundiike mlonda kapena woyang'anira antchito anu ayi. Akuti ngati mmodzi wa antchito anu. Munjira ina, mmene mmapangira antchito anu inenso mudzindichita chimodzimodzi. Kaya mmawawerengera mizere pa tsiku inenso muzindiwerengera. Kaya mmagona ku boys kota inenso nzikagona ku boys kota. Kaya mmawapatsa holiday pa chaka inenso nzikalandira holiday. Ndiye kuti wazitenga iye mwanayu nkuzitsitsa kuti ineyo ndifuna ndikakhale pansi pamenepo ndizikayendera zimene inuyo. m'machita pa antchito anu, kutanthauza kuti wantchito sakhala ndi cholowa cha bwana wake, kutanthauza kuti amenenso wazichotsa ku cholowa cha atate ake, kuti mukadzamakhala kuti mugawa katundu kutsogoloku kuti uyu adzapita kwawo, mukamadzalemba wilo, ineyo musadzandiikepo chifukwa ine ndine tsopano wantchito wanu. ndi chinthu chovuta kumvesetsa. Ndi chinthu chosavuta tikamangowerenga. Koma kuchilingalira kwambiri ndi chinthu chovuta kuti mwana wa bwana, mwana akafike size yonena kuti sindifunanso kutchulidwa ngati mwana wanu. Ndiye kuti. Chinam'pangitsa kwakukulu ndi chani? Baibo sinabise akuti ndachimwa. Kuchimwa ndi kumene kunam'pangitsa kuti adzisise yekha kuchoka pa levo ya mwana kuzafika pa levo ya wantchito. Tchimo. Koma ndifuna muone mmene akuitengera nkhaniyi akuti Ndachimwira Kumwamba. Choyambirira kutchula sakuti ndachimwira Atate inu, choyambirira kutchula kuti ndachimwira Kumwamba ndiponso ndachimwira inu. Akusogoza Kumwamba ndipo Atate akubwera kachiwiri kusonyeza kuti Mwanayo akunena kuti ndikuziwa ndili ndi milandu itatu, iwiri, sorry. amen mwanayu akuti ndili milandu iwiri pali mulandu wa inu ndine ndipo pali mulandu wa ine ndi khoti lina lapamwamba kumwamba amen mu dziko lathu la malawi Ma court amakhala ma level ee pali nkhani zina amati izi zikambidwa kwa magistrate izi ku high court izi ku supreme court ndiye kuti ma court amenewa machitidwe ake ndi osiyana komanso ku court komweko kuli milandu ina imene amati iyi mwaputana ndi munthu kapena pa chizungu civil case imaweruzidwanso motengera ndi malamulo a civil Law. Ndiye pali milandu ina imene amati, aa, apapa chimene mwapalamulachi mwaputa boma. Ndiye iwe ndi criminal case. Imayenderanso criminal law. Ndiye kuti, kuti iweruzidwe, iweruzidwa motengera ndi malamulo amenewo. Ndiye mwanayu akuti, Ndikudziwa ndapalamula kwa inuyo Atate. Koma choyambirira akutchula kuti ndapalamula kumwamba. Kumwamba mmene amaweruzira, Kumwamba mmene amayendera zinthu, Khoti la Kumwamba mmene limayendera, siliyendera zigamulo za dziko lapansi, siliyendera malamulo a dziko lapansi. Khoti la Kumwamba nalonso limayendera malamulo a Kumwamba. Ndiye nchifukwa chake mwana uyu anaopsedwa, anachita mantha kuti nkhani iyi kuti si ya ine ndi Atate chabe ayi. koma nkhani ndapalamula kumwamba akanatha kunena kuti okay atatewa ndingowapindapinda motere ndingowanamizanamiza chonchi kuti chuma sichinawonongeke chaono chi- naenda motere motere koma amadziwa kuti ngakhale awapinde atate wake sangapinde khoti la kumwamba ineyo ndikuona kuti Chifukwa cha kulingalira kuti kupalamula wapalamulaku wapalamulanso khoti lakumwamba ndi zimene zinampatsa mantha kuti akonze ubale wake ndi zimene zinampangitsa kunthunthumira kuti ngati ndapalamula kumwamba, kumenekoko ndi khoti kwathu kuno timati Supreme Court of Appeal loti ukamaliza limenelo kulibenso kuchita apilo Ndiye ngati ndapalamula Kumwamba, kodi ngati mulandu wanga sukonzedwa, ndikapita kuti? Ndifuna ndikuuzeni amai ndi abambo kuti pali khoti la pamwamba, pali khoti la Kumwamba. Mukhoza inuyo khoti la pansi pano. kulipasa ziphuphu. Mukhoza inuyo khoti la pansi pano kulizembazemba, koma pali khoti limodzi limene simungalizembe, ndiye khoti la kumwamba. Ndi chifukwa chake munthu akazindikira kuti kupalamulatu ndapalamulatu, sindangopalamula kwa munthu komanso ndapalamula kumwamba, amachita mantha ndi kukhala ndi mtima wofuna kulapa. Kulapa kumabwera pamene mantha abwera wazindikira kuopsa kwa chimene munthu wachita. Ena milandu ina tinaizizirisa, tinaizemba, koma ndikufuna ndikukumbusheni kuti pali khoti la kumwamba. Mukuyenera kukonza mulandu wanu molingana ndi khoti la kumwamba. Choncho mukakonza mulandu wanu namuyanjanitsidwa namupeza chiyanjano ndiye kuti mudzakhala ndi mtendere mudzayendanso mphamvu ambuye akudalitseni pamene inuyo muzimene mmachita pamene inuyo zimene mmakhala Muzizindikira kuti palinso khoti lakumwamba limenenso nalo limaweruza. Ambuye akudalitseni. Amen.